Hello agus fáiltígí ar ais chuig na Seansálaithe. Más maith libh seans a ghlacadh, glac iad ar na Seansálaithe. Is mise Hugh Mac Giolla Chearra ar ais libh arís ar Aoine breá, bhuel actually níl 's againn dá bhfuil an aimsir so just déarfaimid gur Aoine breá, beidh muid beidh muid dearfach, déarfaidh muid go bhfuil aimsir deas ann inniu, le cuidiú Dé. Ach tá mé anseo le mo chuid comhghleacaithe, mo chuid cairde, tá mé anseo le Áine Weir ar dtús, Áine, cad é mar atá tú?

Mar a dúirt muid an tráth níos faide thart, tá Movember ar siúl anseo thart ar an Domhan agus tá croiméal James ag amharc go fíor fíor mhaith. Anois tá ceist amháin agam James, cén cén teicníc atá agat le haghaidh ag amharc i ndiaidh do chroiméal? Ná you know cén bhfuil próiseas agat, bhfuil seampú agat go háirithe don chroiméal, cad a bhfuil tú a dhéanamh leis chun an radharc sin a fháil?
Bhuel, sé an mí-ádh atá ormsa ná go bhfuil The Santa Claus Syndrome ormsa, so níl ormsa ach shave-áil agus tá sé ar ais. So, unfortunately, má bhíonn mé ag ar ad uair atá, bímisc ar bhítach le le go nach bhfásfaidh sé back, but bíonn sé just ann. So níl mé in ann fáil réidh leis, man. It's sé just sé just go bheith i gcónaí ann. Chuile November, just sé an rud is deacra an fhear atá le fáil réidh le, but. Bhí sé i gcónaí ann, so yeah. B'fhéidir ba cheart duit you know, an bhliain seo, not even fiú an bhliain seo, like, é a meascadh suas so, achan bhliain, you know, b'fhéidir é bleach-eáil bliain amháin nó eh, b'fhéidir cúpla style eh, difr- eh, difriúil a dhéanamh, b'fhéidir é twirl-eáil ag na taobhannaí. em, Sílim go mbeidh tú, go mbeidh tú ábalta i- i do triail a bhaint astu. Oh, don't worry, bheadh mé in ann, but you know go mbeadh, like, má shiúlaim suas an bóthar,

fosta má tá daoine ag iarraidh airgead a thabhairt le haghaidh Movember, mholfainn go mór é agus sílim go molfadh muid ar fad é. Yeah, tá nasc agat, nach bhfuil? Nó níl nasc agat? Yeah, tá nasc istigh i mo bio pearsanta ar Instagram. So, don't worry, níl oraibh mé a follow-áil ná tada. Is é just ann duit ach cliceáil isteach air agus. beagán deontais nó síntiús a thabhairt go Movember. Tá tú iontach ag an margaíocht, James. Ní gá duit mé a leanúint nó rud ar bith.
Níl ort like, but look, feel free to, you know, níl go Nóra. Agus má tá tú ag iarraidh téacs a sheoladh chugam, b'fhéidir sin fosta.

Ó bliain amháin. So an t-am seo anuraidh bhí an bheirt agaibh just a rá, you know what, tá mé sick of that lonely roimh Nollaig. It'll be lonely this Christmas. Agus sé, tá sé fíor dó, like tarlaíonn sin an méid sin uaireanta gurb é seo an am go bhfaigheann daoine relationships. Tá tusa cheana féin i gceann Áine, b'é seo the anniversary chart supposed fosta ná beidh níos moille sa bhliain?
Actually, cúig go leith bliain ar
an séú lá déag den mhí seo so yeah Tá mé socraithe i gceart.
That is a good lot blianta. Cúig go leith cúig bliain go leith tá muid le chéile I know bhí muid inár leanaí bhí muid inár babies nuair a bhuail muid lena chéile.

Agus lig domh fáil mo snack box ná mo burger chicken fillet, lig domh agus beidh am ar dóigh agam. Pat McDonagh, má tá tú ag éisteacht, glacfaidh muid do urraíocht. Bhain mise like bhí chuaigh mise seo blianta ó shin anois ach chuaigh mé amach ar oíche amach agus bhí mé amach le a lán Meiriceánaigh bhí like daoine as Meiriceá um

Daoine go bhfuil mé actually gar dóibh agus craic mhaith a bheith agam agus mar a dúirt James ceol iontach. mm.
Seo an, seo an leithscéal atá tú chun úsáid anois nuair nach bhfuil tú ag iarraidh an méid sin airgid a chaitheamh ar an bainis. No, tá mé just ag iarraidh na daoine a bhfuil fíor, fíor aithne agam orthu.

Sin idir Hot Girl Summer agus Hot Boy Winter. Bhí siad just ag teacht amach as Hot Girl Summer agus sin bhí siad like fá réidh le cuffing season basically so bhí siad ahead of the curve.
Bhí siad cuffed in am dá ní raibh an caint sin a bhí ní raibh orthu an talking phase a dhéanamh. I mean tá mé ag súil go raibh siad ag caint le chéile sula raibh siad pósta but you know.

Cé a bheas in ann cur suas liomsa? Fucking hell. Arú, tá tréan daoine, James. Tá tréan daoine ag cur suas leat. No níl.
Níl mé in ann cur suas liom féin, so.
Bhuel, bhuel, thiocfadh leat a bheith mar bachelor istigh i mo bhothán i Dún na nGall, thiocfadh leat a bheith amuigh cúl the shed. Beidh sé cosúil le, beidh sé cosúil le Joey i Friends, beidh granny flat beag aige ar thaobh na Yeah. hac.
Uncle Yeah. James, istigh sa chúl. Lovely.

nár ghlac siad le d'iarratas. Thug mise vóta duit. Ceart a bheith acu. An aontaíonn sibh leis an cinneadh sin le Paul Rudd a bheith leis an fear is gnéasaí? Really? Ó mo Dhia, is breá liom Paul Rudd. Ó bhí mé an-óg shíl mé go raibh sé an-tarraingteach. Just tá sé galanta agus sílim go raibh sé chomh tarraingteach mar gheall go raibh sé greannmhar.

Bhí mé ann, bhí mé thall i San Fran an samhradh sin, an tóigeann sé áit i San Fran? Like bhí muid wondering an chuaigh muid, yeah, Hugh, chuaigh muid production company thíos ar an áit um, bhí sibhse ag obair. Yeah. It's, it's actually Ant-Man and the Wasp is an film áit sin, agus an coláiste a bhí mise i mo chónaí in aice leis, sin an coláiste a d'úsáid siad. Mhm. Agus just, tá an film chomh funny, tá an leaid sin just chomh funny.

níos fearr le haois, tá sé níos mealltaí ó d'éirigh sé níos sine, amharcann sé níos fearr, like absolute dilf I'm telling you.
Sin an cheist a bhí mé le cur ort, a Áine, an maith leatsa na dilfs an bhfuil suim agat sna fir níos sine?
Ní go hiondúil ach tá cúpla eisceacht ann, tá a fhios agat like Bradley Cooper agus Paul Rudd, sin eisean uimhir a haon domsa i gcónaí. Ó agus Leonardo DiCaprio.

Scanraíonn sin mé. No no Henry Cavill b'fhéidir tá a lán daoine a bhfuil gafa le Henry Cavill. sin Superman ab ea? Yeah, yeah, tá sé ró clean cut sílim.

Sexiest man alive ná an rí é fhéin ó Dhún na nGall, Daniel O'Donnell. agus agus tá an ceart acu. Tá an ceart iomlán acu. Tá an ceart acu. Tá Daniel galanta. Ar, dá raibh seans agat, right okay, bí go hiomlán ionraic anois anseo anois, Dá dá dtáinig Daniel chugat le milliún euro agus bhí sé like, tá mé ag iarraidh an oíche a chaitheamh leat, cad a dhéarfá?
Ní bean oíche mé! No, like mar dhea, tá sé cosúil leis an scannán Indecent Proposal cosúil leis sin, you know. A milliún euro agus dhéanfadh mise ar milliún euro. Well, tá féinmheas agamsa James so ar hin nó.
Ach beidh teach, beidh teach chomh deas. Bhuel tá féinmheas worth, beidh tusa, beidh tusa i gcouncil estate in Ennis, ní bheidh tú in ann bheith ag pósadh ná tada, beidh mise ar yacht thall i Meicsiceo agus ní bheidh orm ach dearmad a dhéanamh ar oíche amháin agus that's it. Beidh James thíos sa la-di-da agus with a margarita in a mason jar. Ach bheadh sort tráma ort an chuid eile de do shaol.

Is go leor mná níos sine atá craiceáilte faoi Daniel.
Tá go leor acu sin os cionn ochtó. Tá. Yeah.
Ach b'fhéidir, you know, go bhfuil a lán airgid acu fosta, you know, b'fhéidir bheadh Daniel mar the, mar the uh, daddy siúcra, sin an, beidh sin an Ghaeilge atá ar an fhocal. Um, Ní thiocfadh linn é a ghoid, é a ghoid ó Majella though. Ní ligfeadh Majella dó No, ní ligfidh, uh, no. éalú ar shiúl.
No. Ach aontaím go hiomlán gurb é eisean ceann de na daoine is gnéasúil sa tír. Because just samhlaigh just oíche mhaith le Daniel, you know, we hit the town, téann tú amach fá choinne dinnéar agus ansin isteach i gCoppers nó isteach cibé áit. Giota beag karaoke, Ah!
Absolutely! Agus But my bhí. Joseph Joe na Birds, like, tell me you're from Donegal without telling me you're from Donegal. Deir seo uafásach.
Uafásach, deir seo anois. Ná bí maslaí, Daniel. James, the James Cost, like, oh, MTS, seisean na fear, is gnéasal sa tír, oh, Martin, mmm,

An bhfaca sibh an petition faoi James Corden agus é sa scannán Wicked?
Chun é eh, an crétar bocht.
Tá thart ar céad míle céad míle sin fan second. Suim acu sin

ní raibh ceann James Corden riamh aon áit gar le ceann gach duine eile. Ach caithfidh tú smaoitiú, deireann achan duine, ó chaill sé grants aige. Tá, tuigeann muidne seo, tá lucht féachana faoi leith aige agus is maith le Meiriceánaigh an cineál greann sin agus sin an rud atá sé ag tabhairt dóibh. Déarfainn dá ndéanfadh sé rud éigin

Yeah, yeah, you know, like I think Gun. I think be uh, well uh, she more favorite than Jimmy Jimmy Fallon, like you know, mm-hmm. so um but yeah, it just goes to show got James Tanver to the ch- chat show host ma like so.
now why now why live she and carpool karaoke?
So, ní maith, ach is breá liom an ceann a ndearna sé le Paul McCartney, seo rud a bhí mé le rá, nuair atá sé like, nuair nach bhfuil like foireann scríbhneoirí ar a chúl agus nuair nach bhfuil like, cos níl siad ag déanamh, níl siad ag déanamh like fógraíocht ar rud ar bith, or b'fhéidir go raibh, I don't know, I don't think go bhfuil fógraíocht de dhíth ar Paul McCartney ag an bpointe seo, um, le rud ar bith a dhéanamh. Sílim go bhfuil, tá 's againne like cé Paul McCartney, ach um,

like faoi dhá dá Waterford like like a méid like tá dá chreat an méid sin daoine ach tá 26.9 milliún subscriber aige ar YouTube so sílim go bhfuil sé ag déanamh so sílim go mbeidh sé all right tá 100,000 soundáil go mór but Bhfuil sé really though le duine a chaitheamh amach as film atá sé ag obair fán fhiacraí i méid Bhuel, seo tá, acu? tá Cats déanta aige, tá Into the Woods déanta aige, tá an ceann sin a bhí ar, uh, The Prom. Cin- Cin- Cinderella, The Prom, tá, tá sin giota beag iomarcach, ba cheart dó fhéin just cinneadh, cinneadh a Ó. dhéanamh gan a bheith ann é fhéin.
An bhfaca tú an tweet agus bhí sé like buíochas le Dia go ndearna siad Mamma Mia sular raibh James Corden cáiliúil. Cos bheadh seisean ceann de na dads b'fhéidir. I can safely say na ceithre film a ndearna tú ainmniúchán an tine ar fháinne nach bhfaca mé ceann ar bith acu. Bhuel sílimse ní hé tusa an target audience le haghaidh na... An mbíonn tusa ag amharc ar cheoldrámaí ar chor ar bith, James?

ar a chas mé ar na Airpods ná Rewrite the Stars, agus thosaigh mé ag caoineadh, mar gheall go raibh siad go raibh sé ag bléireáil chomh láidir sin, an tá tá an t-amhrán sin iontach. Oh, class. Agus an ceann a bhí liomsa bop, oh, joe, unreal like. Ach an, oh, it's cute like, is maith liomsa musical like, Mamma Mia, class. High School Musical?
Le do thoil abair liom go dtaitníonn sé leat, Mamma Mia 2, Even níos fearr arís ach go bhfuil Lily James starring ann, even better. Ach le le James Corden, níl an t-airgead de dhíobháil air so caithfidh go mbaineann sé an-sult as as an obair seo a dhéanamh, a sanntan inné dul as é scriosadh dó. Yeah.
Mar tá tá sé an-saibhir ón post atá aige. Seo just, seo caitheamh aimsire s'aige sílim. Yeah.
I feel like James Corden, I think go cineál I'd say go cineál failed musician ann ar a teens because is breá leis a bheith ag casadh idir Carpool Karaoke na musicals seo agus even like bíonn rudaí eile ar a seó aige cosúil le like na riff-offs agus all this crack like just is breá leis a bheith ag casadh so sin an sin an t-aon rud like sin an rud is mó is maith leis I think so. Agus ní droch ní drochamhránaí é tá tá sé ábalta No, no, no, no. tiún tiún a a choinneáil.
I'd say probably tá a lán taithí aige ag déanamh like ceoldrámaí agus agus drámaí ó like you know agus sin an fáth like go raibh siad ábalta é a dhéanamh agus déanann sé stuff like rinne sé stuff le haghaidh na Emmys fosta sílim rinne sé like amhrán le haghaidh na Emmys um, ach uh, yeah no tá mise cineál like ní ní maith liom

Dá raibh orm a rá fáth nach raibh mé ag iarraidh a fheiceáil sin probably ceann acu but yeah, tchífidh muid anois cad é a tharlóidh leis an scannán seo because tá like tá cast. Is breá liom, is breá liom an ceoldráma seo so tá mé ag súil go ndéanann siad jab maith leis. Tá daoine dochreidte ag gabháil a bheith istigh ann, tá Ariana Grande ag gabháil a bheith istigh ann nach bhfuil agus tá

Yeah, no so tchífidh muid cén dóigh cén dóigh a dtéann leis an scannán. An mbeidh tú ag dul má tá James Corden istigh ann?
Yeah, but beidh mé fós ag iarraidh é a fheiceáil. Tá mé ar sórt buzz James Corden faoi láthair mar gheall go bhfuil mé ag amharc ar Gavin and Stacey arís so is breá liom faoi láthair é b'fhéidir go n-athróidh mé m'intinn i gceann cúpla seachtain.
Fair.

I don't know cén áit, rinne mé dearmad aríst but like, an peaca nach raibh a fhios a'm níos mó faoi go mbeadh mé in ann na t-léinte a bheith a'm agus a thabhairt do cúpla duine b'fhéidir san oifig is rudaí mar sin like. Mhm.
D'aimsigh mé duine amháin, tá duine amháin eile san oifig liomsa a bhfuil Gaeilge acu agus anois tá mé like, tá mé like, just lost anois, nasctha anois, so like faoi dheireadh tá duine gur féidir liom labhairt leo i nGaeilge anois an am ar fad, cos bhí eagla orm, like. Ar a laghad tá duine amháin anois go dtig leat labhairt i nGaeilge leo. Yeah. Bhí an-obair ar siúl ag Cumann Gaelach Ollscoil na Gaillimhe anseo. Bhí siad amuigh ag déanamh an Coldvember Swim agus chaith siad uilig na t-léinte síos ag Bóthar na Trá agus bhí siad uilig ag labhairt i nGaeilge agus iad ag dul ag snámh sa bhá so fair play dóibh. Yeah, no, ní fhaca mé mórán as. Ní fhaca, as in just níl mé ag leanstan na leathanaigh níos mó, sílim. Bhuel, tá mé ag leanstan cinn Ollscoil na Gaillimhe mar gur go bhfuair mé Keep Cup as tá Keep Cup agam as an Aontas Mac Léinn, NUIG, agus ní raibh, I'd say go raibh mé ar an campus b'fhéidir dhá uair i mo shaol, agus ach tá an keep cup le rá go bhfuil mé mar dalta in NUIG. So sin rud a mbím just ag siúl thart leis just le le daoine smaoitiú go bhfuil mé go fóill mar dalta mar tá mé ag éirí níos sine agus bhí Yeah, bhí mise- bhí mise ann trí bliana agus ní bhfuair mé keep cup ar bith. So Yeah. Sin mar sé chuíán. Bhí mise istigh ann le haghaidh an open day Yeah. agus bhí mise istigh le bualadh suas le cairde ansin an am deireanach a bhí mé i nGaillimh ach eh, ach sin é agus just like keep cup agam so Tá buzz maith sa Gaeilge though in NUIG though like Áras na Gaeilge is chuireadí san like so it's you know buzz deas ann like so fair play dó agus is go Movember a dhéanamh dó yeah Jesus níl sin éasca No. Bhuel so cén fáth go bhfuil an buzz chomh mór le Gaeilge in NUIG?

Áras na Gaeilge, bhí siad i gcónaí ag labhairt i gcónaí chuala mé canúint Dhún na nGall nuair a bhí mise ann, i gcónaí an canúint Ultach a bhí ag rith tríd an halla.
An raibh cruinniú agaibhse roimh an podchraoladh seo, propaganda Donegal a chur i bhfeidhm.
Tá an podchraoladh seo urraithe ag Visit Donegal, téigh ag visitdonegal.ie. Donegal Diaspora atá é seo fundáil nó céard faoi. Bhí mise in NUIG is muid san Áras na Gaeilge. Ní raibh ann ach mise agus mo chuid mates as an gCeathrú Rua agus Conamara a labhairt Gaeilge ann. So níl a fhios agam cén áit a bhfuil sibh ag fáil bhur Donegal Dutch amach as anyways. Hey bhí Bhí mise Níor sé Bhí mise- still on.
D'fhreastail mise ar an ollscoil sin ar feadh cúig bliain so

ar na meáin shóisialta, is féidir leanst Na Seansálaithe ar Instagram, Twitter agus ar YouTube, agus sin an áit a bhfuil an fís a bhfuil tú in ann a fheiceáil anois. Thig libh muid a leanst go pearsanta ag Hugh Carr Here ar Instagram agus ar Twitter, agus Áine Weir ar Instagram agus Twitter, agus Flatharta ar Instagram agus Twitter fosta. Bhfuil rud ar bith eile ag teacht suas anois a rinne muid dearmad air? anois sula gcuirimid críoch leis seo. Sílim gurb é sin é. Sílim gur chlúdaigh muid achan rud anocht. Chuir an rant amach.
Woohoo! Má tá sibh ag iarraidh síntiús a thabhairt go mo croiméal, b'fhéidir link i mo bio a úsáid agus cúpla pingin a thabhairt go Movember Even though tá sibh á thabhairt don link i mo rud, tá sé fós ag goil go dtí an carthanacht céanna, so it's all for a good cause. Yeah. Agus níor Ach mhaith liom. níl ort, níl ort é a leanst. Níl ort é a dhéanamh. Ní chaithfidh tú é a dhéanamh. Unless go bhfuil tú really, really ag iarraidh. Yeah. But ná, but níl aon brú. Uh, but like, like, like more what the cool like that's grand like you know, yeah that's the cool nama but yeah
all right well slan of folks I guess when you salt as we're Jerry shafting it slan of slan